No, bhí mé siúl thart ag obair ansin deir Dean. Like, it was an 13 lá. Cé tá sin? It been Galentine's. It been actually yeah. a lot. Yeah. Mm. Oh, God. Bhí chuile dhuine ag caitheamh freaking pink agus accidentally chaith mise mo hoodie pink. Like, ní raibh a fhios agamsa that I was greamaithe sa cult seo. Like,

Pretty fucking funny idea. Yeah, tá go leor áiteanna ag rá come to our hot tub and we'll give you a free bottle of Prosecco. Like, tá siad really ag iarraidh daoine a tharraingt isteach, a mhealladh isteach don lá faoi leith sin, níl fhios agam cén fáth, but tá siad, it's sort like um, speed dating sa sauna. Yeah, agus sin, like, freisin like it is a really bougie áit like is tá like tá like tá tú like in relaxation agus chill mode is chuile rud like so it is kind of like pretty cool an áit agus sin like tá prize ansin má like má bhíonn tú ag chattáil le duine eicínt agus má oibríonn sé amach like tá tú ag gabháil go síos go pig Tá sé síos an bóthar uaidh, oh it's really really deas agus do ghol like pizza an duine all free agus buideál fíona cheapfainn nó rud éigin mar sin. So I think I think go bhfuil an idea cool though. Like, mm -hmm. Tá James I, I, gone now, well. so anyway, James, ní raibh aon pizza and pig. Ní raibh aon. uh, no matches.

Well it's not like na apps ansin na dating apps is chuile shórt is like so what's what's a better líne do do chuid gasúr amach anseo gur bhuail tú le do bhean chéile i sána nó gur bhuail tú léi ar dating app nuair a bhí tú chomh desperate céanna ach go bhfuil tú sé i bhfad níos soiléir go raibh tú ar an dating app like. If you will a raibh b'fhéidir go raibh tú ar a like oh yeah tá cuimhne agam chonaic mé sa sána you'd be like cén sórt

Bhfuil cuimhne agat, James, bhí, so, an rud a bhí ann is go dtéann tú isteach sa sauna ar feadh tamaill agus ansin téann tú isteach sa, sa cold plunge ina dhiaidh. Yeah. Agus bhí muid ag caint is ag comhrá an dóigh a mbíonn muid i gcónaí ag caint is ag comhrá agus sin go hiomlán trí Ghaeilge. Agus bhí lad inteacht ag suí in aice linn sa ice plunge agus dúirt sé, rud, cad é a dúirt sé arís, dúirt sé,

an tír agus go má ghabhann muid isteach san fharraige go bhfuil sé chomh fuar céanna leis an ice plunge sin. Oh yeah. So, tá sé an-éasca do theanga dhúchais ort san ice plunge nuair tá tú as ceantar iarghúlta. So yeah. Go háirithe nuair tá tú i bpian agus sin an chéad teanga a teagann chuig do chionn nuair tá tú so, oh, bastard théinig, ah, yeah, my hell, Jesus. Agus, fun fact eile, ag na lads sin, tá daoine ann, tá Gaeilge acu. So, just saying.

is you know green line Luas é is you know tá sé chomh suite i saol Bhaile Átha Cliath anois do you know. Ach sin an rud atá aisteach domhsa faoi like na grúpaí seo like cén fáth go bhfuil ok ar dtús níor níl siad ach cloiste agam fúthu i mBaile Átha Cliath níor chuala mé faoi na grúpaí seo áit ar bith eile ach cad chuige a bhfuil daoine ag glaoch like an t-ainm sin orthu go bhfuil siad fa choinne daoine singil like nach just áit nach rud é go dtéann tú chuige go bhfuil suim agat ann is buaileann tú le duine éigin eile go bhfuil suim acu ann like that already existed like yeah just is running club é sin é buaileann tú le duine sa running club is maith leo bheith ag rith and oh you hit it off agus bíonn gaolmhaireacht agaibh cén fáth gur gá duit rá gur singles running club é tá daoine ag déanamh seo ó thús ama ag gabháil chuig caitheamh aimsirí is ag bualadh le daoine it's like

agus fuair Daid post nua in sa tSualainn so beidh sé actually imithe le haghaidh breithlá s'aige. So seo ceann dár nósanna an family the, the annual family get together a tharlaíonn um, mar is mise an duine is measa le teacht 'na bhaile like you know tagann dad 'na bhaile like beidh sé in áit éigin san Eoraip ag obair agus go fóill tiocfaidh sé ar ais 'na bhaile b'fhéidir gach coicís nó gach trí seachtain whenever Fionnuala thall i Londain ach go fóill bíonn sí sa bhaile go rialta agus téann Mum siar go Londain an t-am ar fad. Mise, is mise like an prodigal son like like níl orm orthusa aon rud a dhéanamh ná teacht isteach rómhinic. It's like bhí daoine ag caint liom roimhe faoi like an privilege atá ag like an mac is óige i teaghlaigh agus it's go hiomlán fíor. It is go huile is go hiomlán fíor. Mac ar bith, is cuma cén aois thú, just just put that out there, is cuma cén aois más níos sine nó níos óige thú. But go háirithe I think más rud é, agus sure tá tusa mar an gcéanna James, like tá tá deirfiúr níos sine agatsa agus agus then nuair tá tusa an an lad is óige like you know you're like the golden boy do you know like tá tá a bhá tá caighdeán i bhfad níos airde le haghaidh like na deirfiúr níos sine is atá ag an deartháir. Anois, ag an am céanna, má amharcann tú ar like pictiúirí dínne mar páistí, tá like na céadta pictiúirí de Fionnuala mar babaí agus níl like ach like triúr domsa, like níl ach triúr duitse, because they were like ok, the novelty's worn off now. Do you know seo? Oh yeah, like, oh yeah, yeah, second child syndrome, níl sé comh exciting don tuismitheoirí, tá siad, tá siad tuirseach

And then the prodigal son arrives ahh. Caithfidh mise labhairt faoi seo because tá sé ráite ag Hugh is mé féin le blianta nach bhfuil muidne fiú cinnte Oh stop yeah. má tá teaghlach ag James. Coinníonn sé saol s'aige, saol clainne s'aige chomh fada ar shiúl ó shaol sóisialta. Yep. na Gaeilge s'aige, nár bhuail muid fós le tuismitheoirí ná deirfiúracha James. So honestly just níor chreid mé go raibh a leithéid ann. Shíl mé gur just gur tháinig James amach as pluais like agus nár nár nár raibh tuismitheoirí aige. You know like in Lord of the Rings, you know the Uruk-hai just like ag teacht amach as an as an talamh. He just was, he just became, you know. It's actually it was it was a golden cocoon. Oh sorry gabh mo leithscéal.
Ach Inné, bhí mé amuigh i Scoil Mhic Dara ag déanamh taifead ar sheoladh Féile Rua agus cé a d'amharc orm agus d'amharc mé ar ais arís is mé, Ó, sílim, sílim b'fhéidir go bhfuil aithne agam ar an gcailín seo agus shiúil mé suas, dúirt sí, Tusa Áine? I was like, Tusa deirfiúr James! Now, caithfidh mé admháil, ní raibh 's agam cén deirfiúr so níor dhúirt mé ainm s'aici. Okay.
So just dúirt mé tusa deirfiúr James ach I can confirm tá clann ag James. Buíochas le Dia. Buíochas le Dia. I mean who knew? Who knew? Ní raibh Who knew? Sin é sin é Máire Áine, bhíonns ag obair sa scoil. Sin Máire Áine, ok.
Cailín iontach deas ach dúirt sí faoin bpodchraoladh, dúirt sí ó uaireanta cuirim ar siúl é ach ach ansin bím a seen sin as níl mise ag iarraidh bheith ag éisteacht leis an stuff a bhíonn James a rá agus tá rudaí nach gá do dheirfiúr a chloisteáil agus deireann sé an iomarca and I was like Yeah, tell me about it, I know. Tá 's againne, Deireann James an iomarca. Níor smaoinigh mé riamh clann bhocht James ag éisteacht leis sin ar an taobh eile. Oh yeah, sin an fáth nach like, was that, they're all for um, breathnú orm ar TG4 nó uh, ag éisteacht le mo agallamh ar spóirt daoine ar ball nó rud eicínt. Ach ansin, like, éistfidh sé le giotaí dó seo. Ach ansin beidh sé ag rá, ok. ok, friggin young friggin ní sam Joe Biden go hard to trí an friggin chat as ús daoine I don't know Hey, you gonna Like- walk you home? Hey, you gonna walk you home? hey Hey, you gonna Hey. walk you home? Ar a leid níl si sa group chat, Tá si sa group chat bit níos más éis ná dá ro Yeah, yeah. sna TikTok DMs fásta. Ach tá sé tá sé supportive is just Mhm.

Is is mise an duine le medals sa gclub. No, honestly, like, ní iarraim uirthi. Just lit- siúlaim isteach an doras So annoying, like, agus fágaim how dare rudaí she? thart agus ansin just suím síos and then éirim an chéad lá eile agus bíonn intentions agam le é a dhéanamh ach bíonn sé already done agus bím like what the hell mam thanks a million though ach um ach ansin bím like yeah

tá mise gan agus at. Yeah. Agus it doesn't matter má tá me 17 nó 7ú 7 má tá lá sin fós an Wami bok like Like- cake in the dish like I'll do gear bag James. Come in the good shorts in me. I I will say though, ner like don kid like couple of blian if your mission mod clear. Like then to chart Nawala, obviously gan me hand because I'd be like

Bhí 's agam i ndiaidh an cailín deireanach go raibh fadhb ansin. I wouldn't say Wow. Ó labhair mé fhéin is Hugh faoi seo, we've discussed this. And I, but listen, I wouldn't say gur fadhb é. It's just is No. is tréith é, do you know?
Is rud é go dtig leat oibriú air. Yes.
But an rud is greannmhaire faoi seo ná tá mise ag tabhairt comhairle don bheirt agaibh agus tá an bheirt agaibhse ag amharc orm like you're crazy as if nach bhfuil 's

go all the way you know like the lie of Valentine is you know called up for the the hardcores do you know mm. no it's like the the dingy that rock up to you know an all Ireland final day gan invention and hammer fod like that this isn't for you do you know you can you can be connected wagon okay well like the make her mar seo Ruta san acu tú acu golar chuní leis an galín seo le trí seachní hí mis kilín na gola má i mí. So thosaigh muid, ghlac sé mí orainn dhul isteach i ngaolmhaireacht. So. Oh wow.
But that, sin mar gheall ar go bhfuil muid le chéile b'fhéidir dhá nó trí uair in aghaidh na seachtaine. Mhm. Yeah, ach freisin bhí sibh an-óg though. Listen, ní raibh, ní raibh mórán eile le déanamh agaibh. Longer, you know.
He said nothing else to be at, like, do you know?

Cos tá rud imeacht eile ar siúl, bíonn sibh ag gabháil ag déanamh rud éigin amuigh ansin. So caithfidh mise dul amach is Féile Rua a thaifead agus ansin tá mé ag teacht ar ais agus tá muid dul chuig deli don dinner. Yeah.
Aww. Agus sin Well, céard é. like, b'fhearr liomsa bheith ag athrú.
B'fhéidir go raghaidh raghaidh mé go go dtí an cistin nó Apache an áit.
Yeah, the romantic spots. Treat yourself.
Yeah.
Treat yourself.

Aideen McQueen, Síomha Ní Aonghusa agus Louisa Ní Éideáin, so absolute dream team agus beidh níos mó rudaí le fógrú ag teacht suas go Seachtain na Gaeilge, so keep the eyes out! Aon rud eile go bhfuil uaibh shoutout a thabhairt dó before I get absolutely grilled in the post-match recording inniu? Post-match interview.
Tá súil agam go raibh deireadh seachtaine álainn Vailintín ag achan duine de na héisteoirí. Agus grá mór. Grá mór ó Elliot, James agus Hugh.
All right, imigh leat. Right, go raibh said libh. Slán! Wow.